Dia is Muire daoibh agus fáilte romhaibh isteach Muin na Muice mise Antaine anseo ar Muin na Muice beidh mé anseo ar feadh leathuair an chloig nó mar sin beidh mé ag caint ar ball beag le Richie Conroy ó DCU Tá Richie ag obair mar scríbhneoir cónaithe san ollscoil sin so beidh sin suimiúil. Ar ball beag beidh mé ag caint le Richie. Bhuel, mar a dúirt mé, beidh mé ag caint le Richie ar ball beag. Bhí oíche airneáil eagraithe ag Richie le déanaí agus bhí John Spillane mar aoi don oíche agus tá sé ar intinn ag Richie níos mó ná sin a dhéanamh amach anseo so beidh comhrá suimiúil againn le cúnamh Dé. Conas tá tú Richie, bhfuil tú ar ais ansin liom ar chor ar bith? Tá, tá, tá. An-mhaith ar fad. Bhuel, fáilte romhat, fáilte romhat don chlár agus do Near FM. Seo do chéad uair tá mé ag ceapadh ar an stáisiún seo. Is é agus eh, is mór an onóir agus is mór an pleasure Iontach. a bheith ag labhairt leat. Iontach ar fad. Iontach. Eh, Bhí mé á rá gur scríbhneoir cónaithe thú, eh, DCU. Is ea.

So tá, yeah, tá, tá, beidh sé ag teacht amach i rith an tsamhraidh agus just tá muid ag, ag obair ar cineál, ar, ar, ar, ar na rudaí ag an deireadh, like, ag, ag, ag cur eagar ar an, ar an leabhar agus, yeah, yeah, ar na híomhánna agus a rinne, yeah, so it's, um, it's leabhar, so an chéad leabhar a bhí ann ní raibh ach mí, dialann, um,

An mbíonn ceardlann nó cad a bhíonn ar siúl? Bíonn, yeah. So is cineál, bhuel, toisc go bhfuil Covid linn i láthair na huaire tá rudaí cineál bunoscionn. Ach go hiondúil, like, cuirimse féin ceardlann ar fáil agus freisin cuirimse léachtanna agus cuirim fáilte roimh aoichainteoirí teacht chuig an ollscoil chun labhairt leis na mic léinn agus leis an bhfoireann. Iontach! Agus

Oh tá, yeah, tá scoil mhór in DCU. Yeah, níor chuala mé trácht air. Bhí a fhios agam go raibh an fiontar, you know, an, an. Sea, ach, ach cúpla bliain ó shin, now níl mise ró-eolach air seo, ach bhí Saint Pat's agus bhí, eh, bhí cúpla cineál coláistí agus chuir siad na cinn ar fad le chéile. Sea, yeah, yeah. Agus anois tá DCU, like, tá Scoil na Gaeilge Is é tá scoil na Gaeilge is mó sa tír i DCU anois ó thaobh mic léinn de. Ok, so beidh tú gnóthach amach anseo nuair a thagann siad ar ais. Is iontach an rud. But uh, rud eile uh, Richie, an oíche airneáil sin d'eagraigh tú le cúpla lá ó shin, cúpla oíche ó shin nach ea le John ah, Spillane. Eh, sin é go díreach é. Eh, Is laoch mór de mo chuid John Spillane, is aoibhinn liom a cheol agus is duine an-dearfach é. Sea, i gcónaí, ie. Sea. Agus cé gur scríbhneoir mise, tá an-suim agam sa rud seo, an t-aistear cruthaitheach agus a bheith ag labhairt agus i dteagmháil le daoine eile atá ar an aistear cruthaitheach céanna. B'fhéidir nach bhfuil siad ag déanamh an rud céanna liomsa ach

Yeah like ní raibh, bhí fáilte like bhí bhí mé ag iarraidh é a oscailt amach do do gach duine ní hamháin Sea. muintir eh na hollscoile eh so yeah so sin an Sin rud a rinne mé. smaoineamh an-mhór ar Eh. fad. You know, tá buntáiste ag baint leis an Zoom, you know, Oh daoine, tá tá, cinnte. fiú go bhfuil, becau- m- tá mise go pearsanta kind of bréan leis but tá tá buntáistí cinnte. Em, Tá. bhfuil, cad tá amach anseo, bhfuil aon bhfuil aon rud mar sin beartaithe agat, oíche airneáil eile, mar shampla? Tá, yeah, agus ehm níl aon rud cinnte, like bhí sé deacair go leor é seo a eagrú Yeah, it's a go, yeah, yeah. Yeah, ní raibh, yeah, ní raibh na rudaí seo ar eolas agam ach bíonn sórt amantaí sa choláiste a bhíonn fíorghnóthach agus sin cineál mí na Bealtaine agus eh, an Nollaig agus ansin bíonn sé ciúin go leor sa samhradh ach táimid táimid chun é a dhéanamh gach séasúr agus so nuair a thiocfaidh na mic léinn ar ais ag tús mí Mheán Fómhair beidh ceann eile againn. Iontach. B'fhéidir go mbeidh ceann eile againn just i rith an tsamhraidh agus beidh mé beidh bheadh spéis agam b'fhéidir díriú ar scannán agus scríbhneoireacht filíocht you know tá cúpla scannán tar éis teacht amach i nGaeilge tá sé breá liom

Oifigeach na Gaeilge a leanúint, DCU, agus ach tá sé oscailte do chách. Iontach. So, beidh, beidh eolas, yeah, agus DCU freisin, tá, tá sé ar, now níl mise ar Facebook ach bímse fhéin ag cur an eolais ar fad amach ar Twitter. Bíonn tú ag tweetáil. Ach beidh, yeah. Yeah, just d'éirigh mé as Facebook nuair a tharla an rud sin cúpla, cúpla bliain ó shin leis an,

Bolscaire. OK, bhuel listen, go n-éirí go geal leat leis an, an scríbhneoireacht. Tá mé ag súil go mór le sin, yeah. Tá géarghá le, le, like, leabhar nua as Gaeilge, go bhfuil daoine ag scríobh. Tá sé, cad é an rud, uh, beatha, beatha teanga í a labhairt, but buanú teanga í a scríobh. Sin ceann anois. Go díreach glan, go díreach glan. Má, má tá an ceart agam. Cad é? Agus tá sé tábhachtach freisin go bhfuil rudaí, uh,

Ie, sin Richie agus tá an ceart aige. Scríbhneoir agus scríbhneoir cónaithe. Sin ce- Rinne mé dearmad ceist a chur air em, an bhfuil bhfuil cónaí air san ollscoil sa campas. Níl fhios agam faoi sin. Sin ceist anois. Cén fáth nár an céad uair eile.